Maith go leor. Maidin mhaith daoibh, a chairde. Anois, táim ag iarraidh dul fríd na nótaí sa leabhar Samhlaíocht mar gheall ar charachtar Paul, an fear dall ar an traein, agus ansin ehm, beidh mé ag iarraidh dul fríd mo chuid nótaí féin agus beidh siad siúd le foghlaim agaibh ansin, ok? So, Paul, ar an gcéad dul síos. To begin with, is duine dall é Paul, he's blind, tá, tá sé dall. Anuas air sin, in addition to that, tá sé ag fulaingt go dona le hasma, he's suffering badly, go dona, go holc, le hasma, em, with asthma. Mar sin, tá sé deacair go leor air dul timpeall agus tá sé beagáinín amscaí dá bharr, so it's hard for him to get around agus tá sé beagáinín amscaí, and he's a wee bit clumsy or awkward dá bharr sin. Feictear é seo nuair a thagann sé isteach sa charráiste traenach lena bhata siúil, we see this when he's getting on the train with the bata siúil, a mhála taistil, his wee travel bag, agus an mála páipéir, donn, agus, dar ndóigh, an cáca milis istigh ann, an cáca milis. Is fear neamhurchóideach, muiníneach agus saonta é, gan amhras, so he's neamhurchóideach, he's harmless, muiníneach, confident, agus tá sé saonta, he's gullible or naive, gan amhras, gan dabht ar bith. Is cosúil go gcreideann sé go mbeidh daoine eile, fiú strainséirí, strainséirí, cabhrach, trócaireach agus cneasta leis, so it seems that he believes other people, even strangers, will be cabhrach, cuidiúil,

Tá riachtanais speisialta aige gan amhras, so he has special needs, riachtanais speisialta, agus d'fhéadfá a rá go bhfuil sé saghas páistiúil, sa chaoi a lorgann sé cabhair, and you could say, d'fhéadfá a rá, go bhfuil sé saghas páistiúil, go bhfuil sé cineál cosúil le páiste, that he's childlike, sa chaoi a lorgann sé cabhair, in the way that he looks for help.

lena chuid scéalta agus geaitsíochta, he doesn't understand go bhfuil sé ag cur isteach ar dhaoine eile, that he's bothering other people with all his stories and his geaitsíocht, the way he carries on. Tagann áthas air nuair a thugann sé faoi deara um, óna guth go bhfuil bean aige mar chomhluadar ar an traein.

agus a chuairt ar an stáisiún raidió and even his visit to this radio station. Tá an chuma ar an scéal go gcaithfidh sé an lá ar fad ag caint faoi na mionsonraí, a shaol, that he could spend the whole day talking about the mionshonraí, the minor details of his life.

Cé go bhfuil na radhairc taobh amuigh ar eolas aige de ghlanmheabhair, although he knows na radhairc, the views taobh amuigh den fhuinneog, de ghlanmheabhair off by heart eolas an bhealaigh, fós bíonn sé trína chéile nuair a chloiseann sé faoin loch agus na báid but he's still trína chéile, he's still upset when he hears about the supposed lake and boats that aren't there at all creideann sé an scéal faoin bpéist sa cháca freisin, he also believes the story about the péist, the worm. sa chíste, agus bíonn sé scanraithe dá bharr, bíonn eagla air agus tagann líonrith air, he gets scared and kind of freaked out. Is éasca mar sin eagla a chur air, is éasca, tá sé furasta, it's easy to make him scared. Briseann ar a chuid néaróg ag an bpointe seo sa scéal, and his nerves are kind of wrecked at this point in the story.

like shlog sé siar an caife ar dhóigh déistíneach. I dtús báire doirteann sé an siúcra ar an mbord, So to begin with he spills the sugar on the table, ar an mbord, ar an tábla, agus ní chabhraíonn Catherine leis é a chur isteach ina chupán, ní chuidíonn sí leis, she doesn't help him out to get it into the cup. Ansin alpann sé an cáca, then he kind of gulps down the cake, agus ólann sé an caife go glórach, and he drinks the coffee go glórach, noisily. Feiceann muid a chneastacht, áfach, but we see, em, his kindness, nuair a chuireann sé an cáca os comhair na mná chun píosa a thairiscint di, when he puts the cake os comhair na mná, in front of the woman, see bean, changed into na mná, tuiseal ginideach. chun píosa a thairiscint di to offer her a slice, so tuigeann muid anseo gur duine cineálta é Paul. Ar deireadh, em, here, in the end, sa deireadh, faigheann an fear bocht bás mar gheall ar a shaontacht féin, em, he dies because of, mar gheall ar a shaontacht féin, his naïveté, so saonta, is naïve, saontacht, naïveté, agus mailís agus olcas na mná, agus gangaid na mná,

agus ní duine deas í an Gabh mo leithscéal sin timer s'agam stad stad stad Ok so yeah feiceann muid anseo gur fear deas cineálta cairdiúil cainteach é Paul an fear dall agus gur drochdhuine gur bhean olc lán le fuath agus mí fhoighne, she's full of impatience and nastiness and hate, beirt atá iontach go deo difriúil agus sin an fáth a raibh muid ag caint an lá cheana, roimh dheireadh na seachtaine, faoin choimhlint sa scannán seo, we talked about the conflict so suas don lá inniu, bhí na nótaí mar gheall ar théama an scannáin, you had to know the notes for today for the theme.